ma na-ege m ntị onye unu na-anụ onu ya bụ nwaada Chiamaka Ezeibe onye nke unu ji Ada Ekwulọbịa wee marụ n'ụbọchị tata achọrọ m itinyekene ọnụ na um, a certain topic because this certain topic has been trending which is ịpịa ụtarị mkpụrụ mmiri good ọ dị mma na ụdị nke ya o mana o nwe ebe m chọrọ ịtụnye aka i think what is happening to us the Igbos now anyị nwa wụ ndị Igbo wụ ife ndị oyibo na-akpọ karma ndị Igbo na-akpọ aka nsi mmadụ aka nsi ịba onye nsi ọnụ ị magonu mgbe ị bụ onye nsi aka nsi gị bazie gị ọnụ yes we we glorify a lot of our brothers ya gaa obodo oyibo o do anyị anya na ihe ha na-eme n'obodo oyibo bụ ibu ọgwụ you know ụmụazị ndị countries ha nọ a na-aṅụ ya getting wasted and useless when they come back we applaud them we give them a lot of titles ha na-eku Ochinanwata Eze Ego One o dokwara anyị anya ihe a na-eme even we hustle to eh, beg them to link our brothers ka a kpọpụ ha ka ha je buwekwa ọgwụ nata wụrụ odogwu now most of these countries have tightened their security they have eh, tried so much to guard their borders ọ dịrọzi ife easy ime such business there ọnụ na-eri eribegonu anyị awelikata ọ kwụsị ha bunata the business here to us. we start complaining because ife afụ ụmụazị n'obodo oyibo ụmụazị ndị ọcha all these eh, countries ha na travel to na-agabiga ya ka ụmụazị be anyị na-agabigazi kịta o wutebe anyị now try to put yourself in the shoes of the people of the citizens of those citizens that have been complaining a na-akpọ ya one or two things yeah we try to complain now we complain because I feel na giving us uh, let's say in the next uh, three to five years a gaghị enwezi uh, youth ga-eru n'ife because ọ kwa onye ṅụsịa ọ na-ezuzu ọ mgbe ị ṅụsịa na-ezuzu ka ị ya-eche ka ị ya-esi baa uru ma ọ ga gbaa mbọ hmm. ọ kwanụ onye lachatụrụ ya nene until we stop being hypocrites in this part of the world ma gị ma mụnwa until we stop glorifying evil evil will not leave us o kama spares no man kama is the greatest judge even most of us most of us ndị na-egbu ini ahụ secretly they take these things because they're in the helm of authority nobody is judging them they tend to be free i condemn mkpụrụ mmiri or whatever it is being called but i want us to know that we are somehow paying for the evils that we have been glorifying for years. Thank you. I remain your girl, Chiamaka Ezeibe, aka Ada Ekwulọbịa. I love you all. Mwah. Good morning, everybody. ụtụtụ ọma ndị ọma na-ege m ntị aka m bụkwa nwaada Chiamaka Ezeibe nke unu ji Ada Ekwulọbịa wee mara okay um I recently made a video where I discussed about my own narration of Mkpuru Mmiri. So a comment or some comments came in. The comments wee bụrụ okay Ada Ekwulọbịa i kwusigo kee ife bụ your solution kee solution ị na-suggest that will bring to a stop or rather curtail this very act. Okay, I came up with this. First of all, I may be o nwe ike m kwusịa it may not be right in your own very eyes but a sị na uche onye adị ya njọ personally i don't like seeing when people are being inflicted with physical pain any kind of pain mostly physical pain nke ahụ na-afụ anya a na-eti ọ na-afụ you know ọ na-agbakasị m ahụ is is an eyesore to me adị m a-like inene ya m nelegodi i don't like watching it to the end so m wee sị ịpịa ụtarị ya ya o nwere ọ nwekwa ike ịlụtụ ọrụ mana ọ just for a moment o nwere ike onye ahụ akwụsị ime openly mana ị ma nke ọ na-eme na room ya na ọba because it is already an addiction You know, people don't really understand this word addiction. Okay, according to my dictionary, ka m kọwagozie in a layman's language addiction ihe mmadụ maragoro mmadụ ahụ kind of a habit o nwe ihe bụ ihe ị gaghị emenwu without ọ bụrụ na ị dịgo used to like eh, ise siga if i seha ọdọtụ ọgụ ọ na-adọ adọ o do gị anya na o nwe ihe na-emiss na part of you is an addiction is a habit and ọ bụrọ ife ọ ya-awụ i teta ụla ị kwụsị onye dị addicted to cigarette you can't just wake up and tell him stop e nwe processes e nwe steps ọ ga undergo you know wee come to a conclusion wee come to a final you know resolution at least ọ bụrụ na ọ na-aṅụ in a day ten ihe ọnụ ya ka ọ ṅụwagodi ọ bụrụ 8 ọ ṅụwa from 8 ọ na-adaptụtụ arụ ya ọ na-agbadata let me tell you the honest eh, truth ọ kwụsị ya n'ike ọ daa ya ahụ because ihe body system ya dịgo used to ọ fụrọzi ya ọ ya-enwe effect so ọ ife a ya-eji nwayọ nwayọ na-ebutu so you see why I said you don't just stop it e nwe procedures let me take for instance um, um, ndị ọcha ị na-afụ o nwere some courses ha na-eme bụ addiction and mental health ha ma ọ bụrọ na fa dara nzuzu wee create such eh, eh, courses fa ma na e nwe processes to all this that is why they train professionals who uh, work most, uh, in most of these rehabilitation centers

Uh, you know, of course, if you go to rehabilitation center, e nwere medical professionals and all those uh, counselors who help them to do away with all these things. I think we need it here. Ịkụ ụtarị a amakakwa but ị kụcha ị ma nke onye ahụ na-eme n'ime o nwere ike ọfụrụ echi ọfụrụ dị nke ahụ ọ ya eso ka ọ manufacture ofusebe so ihe niile abụ by ike ọkpọ to me i may be wrong but to me i think um, it will go a long way. talk sense into them tell them why it's not good to their health rehab them and after rehabilitation ka e nwee something onye ahụ ya e, etinyekwa aka na-eme because oke ịnọ nkịtị a I will give you a story I, I will share a story with you someone was telling me na na o nwe mgbe ọ dị depressed so ọ na-eme ya ọ na-anọ indoor ọ nọkata indoor ọ na-echekasị arụ All of a sudden, a friend of his introduced him to tramadol. Ọ ṅụọ ya the first day. Yeah, to be honest na o chefukwara ihe na-eche ya o. You know, ọ dị happy and all that. Mana mgbe o ji nwetakwa onwe ya, ife na-ebe ka na-ebe. Ọ kpọọ onwe ya sị, I can't continue like this o. this is not the solution that I'm seeking for you know ọ kwụsị o takerọzi ọzọ but he is lucky the question is some other person ọ ga-akwụsị o nwere onye ga-ebido ṅụwa ya fụwa ya as okay I think I'm finding solace in this he or she will continue before a ma ihe na-eme na ọ baa ya ọkpụkpụ ndị Igbo sị ọ baa ya arụ and ihe bara mmadụ arụ

do seminars help them out fix them in one, one or two things they are going to be doing for people that are not employed or anything i believe that there will be a better a better outcome a better result because ekucha yes onye ahụ bie now you won't you won't ndị a na-akụkwa ndị afụrụ anya ndị nwere ego ogwe big men die into these things